otito dịrị jesu chineke nna ga-anụrụ onu anyị n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen ndị nke m fụrụ n'anya n'ụbọchị nke taata ebe anyị ga-achịgharị mmụọ anyị bụ na akwụkwọ aịzaya isi nke iri ịnọ na ịbụọ usoro nke iri wee ruo na nke iri na ise akwụkwọ nke aịzaya isi nke iri na ịnọ na ịbụọ usoro nke iri wee ruo nke iri na isii ekpere tupu agụọ baịbụl

welite olu ha elu ka ogbe niile nke keda bi ma ndị niile bi na sela kwee ukwe ọṅụ ka ha site n'elu ugwu tie mkpu ka ha nye yawe otito ma kwupụta otito otito ya n'akụkụ mmiri chineke na-aga dịka dike ọ na-akpalite ọ na-akpalite iwe ya dịka odogwu n'agha ọ na-eti mkpu ọ na-etisi ya ike ọ na-egosi onwe ya n'ihu ndị iro ya dịka dike o teela o teela aka m jiri gbanwee gbawa nkịtị o teela aka m jiri gbawa nkịtị anọrọ m nwayọọ jide onwe m aka ugbu a Aga m ebe akwa dịka nwaanyị ime na-eme. Aga m eku ume dịka aga m eku ime ume ọkụ ume ọkụ n'ike n'ike ọgwụgwụ. Aga m egwuda ugwu ukwu na nke nta niile, mee ka ahịhịa niile dị na ya kpọnwụọ. Aga m eme ka osimiri bụrụ ala nkịtị. ma mekpọọ umi niile umi mmiri niile aga m edu ndị isi ndị isi n'ụzọ ha amaghị aga m akpọrọ ha gaa n'ụzọ ha amaghị aga m atụgharị ha aga m atụgharị ha ọchịchịrị ọchịchịrị ọ bụrụ ihe ebe ekene dịrị chukwu n'ụbọsị nke taata isiokwu bụ na ọlụ ebube ga na-adị n'ụzọ gị niile ma nke ị ma ma nke ị na-amarọ Chineke nna ga-azọpụta ndị nke ya ma ndị kpafuru akpafu ha ga-alọghachi n'aha Jizọs ọ bụrụ na unu lere anya n'akwụkwọ Aịzaya anyị gụrụ tata isi nke iri anọ na abụọ malite amaokwu nke iri wee ruo nke iri na isii ị na-afụ na a ga-ekwere Chineke nna ukwe otuto ọ ya ka unu ji wee malite na-ekwere Chineke ukwe otuto ma mgbe unu na-atụrụ Chineke nna alịlị unu kwekwara ukwe wee na-asị chineke fichaa unu anya mmiri ha ncha niile bụsi otu e si were ejekwu chineke ikwe ukwe na ịbụ abụ na ịkpọrọ isi ala bụ ihe na-atọ chineke wee na-agwa unu n'oge dị ugbu a onye ọbụla eh, runata isi wee gwa chineke nna otu o si wee dịrị ya ọkacha ụmụaka anyị ndị kpafuru akpafu n'ụdị dị iche iche ka chineke nna kpọnata mmụọ fa ka ba laghachi ekpere ime obi chukwu nna ji ike niile mụ nwa odibo na-etosirọ etosi na-ekene gị n'ụbọsị nke tata wee na-eche gị ụmụ gị n'iru ana m asị ka ọlụ ebube lụọ n'ezinụlọ fa ọkacha ụmụaka anyị ndị kpafuru akpafu ndị sochacha azọ ajọ ọyị ụfọdụ na-aṅụ afịfịa ụfọdụ na-ese ife osise ụfọdụ na-aṅụta nkwụ fa amazị onwe fa asị m ka ọlụ ebube gị mee n'isi fa n'ụbọsị nke tata ka fa nwere onwe fa ka fa jụ nya bụ ife ka nkwụ gụdewe fa ka ife osise niile kwụsị fa fụzie afịfịa fa ya-ese ọ ya agụzi fa nke ọbụla bụ ife ọjọọ fa na-eri ka ọ gụdebe fa ka fa naghachi azụ chineke nna biko wechigha ọnọdụ ka eka dimkpa mmadụ ofu anya ji isi ụgwọ mmadụ ọ bụrụ na ọ na-ana n'iyi nne ya amarọ nna ya amarọ ọ na-ana n'iyi chineke m weta ọlụ ebube n'ebe dị otu a ụmụaka ntakịrị ndị a bụ onyinye i nyere anyị ụmụntakịrị niile a bụ ụmụaka i nyere anyị ekwena ka onyinye nke i nyere anyị ka ọ naa n'iyi ka ụmụaka anyị baara anyị uru chineke nna asị gị nekwa nna ezinụlọ na nne ezinụlọ ọ bụrụ na o nwere ka ekwensu si wee banye na ezinụlọ ụfọdụ were mmanya na ife ose wee na-aghasị ezinụlọ chineke nna asị gị zọpụta ezinụlọ anwa mee ka fa nọkọrọkwa ọfụma chineke onye nwe anyị ka nna nwe ụlọ ka ife ji ere anya ka nne nọ n'ụlọ nwe ụlọ ka ife ji ere anya ụmụaka kpafuru akpafu ga-anata lọghachikwa ebe ndị nsọ chineke kpuchite ụmụ gị ọ dị ndị ụmụnne fa anaghị anụ ife ụmụnne fa na-agwa fa chineke a sị gị mee ka ụbọchị weta- wetara fa ngọzi na olileanya ka ụbọchị tata wetara ha ngọzi ka akụ furu efu laghachitekwa aka sie fa ike n'ọlụ kedu ka a ga-esi wee duo nwatakịrị ụlọ e duo ya ụlọ sị ya bido afịa ọ bụrụ afịfịa ka o ji ya bụ ego wee na-alụ onye na-eweta ya bụ ego ike na-agwụ ya chineke biko olisa bi n'igwe biko meere ndị dị etu a ebere mee ka udo batakwa chịwa mee ka e nwee mgbanwe n'ogwu mgbanwe ka ndụ fa bụrụkwa ndụ ndụ nke udo ịfụnanya na ọganiru kee ka ọ ga-esi bụrụ na nne na nna ga na-ene anya na ụmụaka i nyere fa ga-abụ mmadụ ọ bụrụzie na nwatakịrị na-abụzi ofogori o nwere onye ọbụla nke kụrụ mkpụrụ osisi ma na-achọ ka ọ ghọta ezigbo mkpụrụ onye kụrụ ezigbo osisi ga-achọ ka mkpụrụ ọ ga-amị mịta mmịmị ọma onye mụrụ nwa ga-achọ ka nwa ya bụrụ ezigbo mmadụ chineke biko ekwena ka ekwensu na-analụsị ndị mmadụ ụmụ fa ekwena ka ha mụta ajọ obi mee ka ụbọchị tata weta fa olileanya na ngọzi zuru oke ka amara nke chineke nna debe unu ndụ nye unu arụ isi ike ka ngọzi nke chineke nna zuo unu arụ ka ngọzi nke chineke nna zuo unu arụ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen ndị nke m fụrụ n'anya ụbọchị nke tata bụ ụbọchị olileanya na ngọzi Ọ- ọ- oge ụfọdụ ị ga na-aga ije dịka nwa chukwu ekwensu a na-etinyere gị ibe ga-akwatu gị onye agana sọsị ya onye agana sọsị ya ị na-anagodo ọlụ gị na chukwu yiri o nwere egwu a na-agụ eso m chi m aga o eso m chi ọ bụrụ na gị na chineke nna na-aga egwu ama atụ gị ọ bụrụ na gị na chineke nna nọlụ egwu ama atụ gị ọ bụrụ na ị gbasaa ọlụ kpee ekpere tupu ị naba ọlụ ị na-eje ọlụ kpee ekpere tupu i jebe ọlụ i kpee ekpere sị chineke nna mee ka o dulue gị n'ụlọ ọlụ gị ọbụnadị mgbe ị nọ n'ụgbọala gị kpee ekpere kpee otu ụka gị okwukwe gị si wee gwa gị kpee ekpere sị chineke nna ya dulue gị n'udo mgbe ị na-achọkwa ịnakwa akụ na mgba na ịbanye n'ụgbọ ala gị gba nkịtị nwantịntị oge sị chineke nna na ana m eche gị o. njem anụwa m na-eme ịnalu be m ana m eche gị ya n'ihu ana m aranye gị ya n'aka gozie okporo ụzọ ka okporo ụzọ rubere gị isi ka ị kwudokwa ndị gị n'obi ọcha i mee otu chineke si wee gwa gị ị naba n'udo o nwere ofu nwoke na-ana- na-ana ọlụ ụzọ ahụ o sibu aga ọ marọ na mgbe ọ na-anachiyata na mmiri ide etibogo nya bụ ana o wee na-aga na-aga na-aga gagide chee na ọ bụ sọsọ mmiri ide nkịtị ọ ma na ebe ahụ enwego ogo- nnukwute onunu mana chineke nna ji ike niile nwere ka o si were alụ ọlụ otu osisi si wee nọọ n'etiti onunu a chukwu mmadụ amarọ chineke buru osisi buru tinye n'etiti onunu a wee kwala okwute kwanye n'akụkụ ya o- o- okwute daberezie na ya bụ na ya na ya bụ osisi nọ n'etiti onunu a nwoke mmadụ agalụnụ na na ọ mara ụzọ anwa wee gagide pụtazịa moto ekolo ekolo okwute daberezịa na moto ọ kwụrụ ebe a ide na-ebu chineke nna nwere ọlụ ebube chineke chọọ igosi onwe ọ na-egosi n'ụzọ dị iche iche o wee bụrụ na nwoke na onwe ya moto ya ekozi eko ebe a okwute nọrọ ebe a wee fiedori ya moto ya ọ dara ada ọ kpọrọ isi n'ala ọ dabere adabe ọ kwụrụ ebe a mmiri niile wee zogide zogide zogide mmiri ide na-ekwo o wee bụrụ na o nwezi ndị na-agazi ụzọ n'ụzọ a nwoke mmadụ kwụrụ ebe a ịga n'iru adịrọ ịdụ azụ adịrọ nwoke mmadụ kwụrụzia taya niile na-afịọ fịọrọ fịọrọ fịọrọ fịọrọ nwoke sị na ya mara ife ya na-eme na ife ya nọzi bụ ife ife chi- ife chineke chọziri ka o mee ya were ya mebe maka na ọ rịtuo arịtuo ọ na- ọ ma- ọ- ebe moto eko eko ọ na-abụzi ebe ọ ya azọ ọkpa kedu ọ na-ene n'ebe ọ ya eje ebe ọ ya eje dịzi nso ọ na-echighe anya ebe o si bịa mmiri ide na akpalụgo ụzọ ọ mara ife ọ ya eme nwoke wee kwụrụ ebe a ọ sị na ya kwụkata ebe a ọ nọkatazie ofu nwo- ofu moto na-ebu na-ebu na-ebu moto mebiri emebi wee si n'azụ ya gburu gburu họnụ na-abịa wee pụtazia fụ na nwoke kwụ akwụzi tinyezie ọkụ ya egosi na ya na ibe na-eje nwoke nwoke na onwe ya bụ moto na-atọpụta ndị moto wee kpọzie ndị moto ibe ibeba ndị nke si n'iru wee bịara ndị nke si n'azụ bịarazịa e wee si otu a wee tụalụ nwoke em, wee tụalụ ya bụ moto wee si otu a wee soro we- we- ekedo ndị ya eme n'ụdọ kedofe ụdọ wee gagide ebe moto nọ wee bụrụ na onunu ha na onunu ka nkụ e wee kedo ya bụ moto wee ji nwayọ wee kpụrụ ya bụ moto wee kpụpụta nwoke nwoke dị ndụ Ọ- moto na onwe nwere ihe mere moto mgbe mgbe a na-akọ- a na-akọzi ka e si wee ka fa fụzi na fa fụziri ka onunu si wee dị ya na okwute fedoro ewe ka dị otu a chineke nna nwere ka o si adị ọlụ ebube chineke na-alụ na ndụ anyị nekene ife abụọ ife a- onye amụma aịzaya gwara anyị tata wee sị na chineke nna ji ike niile aịzaya isi nke iri nọ na ebo usoro nke iri na isii ọ ọ sị na ya ga- na ya ga-akpọrọ ndị ndị kpuru isi wee kpụrụ fa n- n'ụzọ fa na-ama adị nke mbụ bụ na mmadụ kpuru isi Ọ- nke ọzọ dị ka ibe ya bụ na ụzọ ọ ya aga na ọ ma adụ onye kpuru isi afụrọ ụzọ ụzọ ọ ga-esi wee na na ọ mara ya- ọ maburọ ya mbụ ọ bụ ị na-agụ akwụkwọ nsọ wee gee ntị gemie ntị ọfụma ị fụ ife omimi dị na chineke onye a- onye a- on- onye a gụla akwụkwọ aịzaya isi nke iri na ebo- iri iri nọ na ebo gụọla anyị ọ, amaokwu nke iri na isii ọ gụ- gụkwala anyị ọfụma ka i gee ntị ọfụma na ya

ime unu anụrụ ife ọ gụrụ na onwe- onwero onwero nke ya ma na-arapụ ime na ọ ga-emejupụta ife anya kwuru i wee i wee jụọ onwe gị sị enwere m anya mana ejikwa m ya afụ ụzọ enwere m ntị mana amarọ m ma ejikwa m ya anụ ife ọfụma oge ụfọdụ o nwe ka mmadụ esi akatawa arụ a sị ya mama mama tinyekene ife eji anụ ntị ka ị nụ ọ sị ee a sị ya mama na ị na- ị na-eti mkpu ọ sị ana m eti mkpu mana ụmụ m sị na gị- na- na ife ya egotere u tinye ya na ntị ka ị wee na-anụ ọfụma ị na-adacha mkpu ọ ka ụmụaka wee nyere gị aka maka maka na oge ụfọdụ oge ụfọdụ a gwakata onye ntị ike ndị ndị ndị ilo gị amakwa ife a na-atakwunye gị ọ bụrọ ajọ ife ọ bụrọ ajọ ife na mmadụ akatawago arụ ọ aṅụrị na ngọzi chineke mana o nwe ife ya na o nwe ife ya na nka na-eso abịa ọ bụrụ na ọ dịlụ gị otu a i gee ụmụaka gị ntị ife mmadụ ji amụta nwa ọ na-azụ ya ka nwa ya ke ya ị zụcha nwa gị nwa gị azụba gị ị zụcha ụmụaka ụmụaka gị enetere gị ọ bụrụ na ọ bụrụ na o lue mgbe a ga-etinyere ugegbe anya a ga-etinye ugegbe anya e nye gị ugegbe anya gị i were ya tinye n'anya wee were wee na-afụ ụzọ ọfụma mana ọ bụrụ na i je dowe ugegbe anya gị n'akụkụ were anya gị na-afụ i nwe ike ọ- i jezi mkpụrụ ọgwụ a sị ị ṅụa ị ṅụwa ịbọ chee na ọ bụ ịtọ ka ọ dị ọ dị mkpa ị ma na a- a- a na-ekwu okwu chukwu chineke a na-ekpughe ife ụfọdụ oge ụfọdụ i- i- a- i je i je iweta ọgwụ ụmụaka gị wetara na nke dọkịta were ugegbe anya gị tinye n'anya i me ṅụgbuo onwe gị n'ọgwụ maka na oge ụfọdụ i nwe ike chee na ị fụrụ ife edelụ na ọ malụgo ha na ị mago nke bụ nke a na-aṅụ na mọnde na tuzde ihe nnekwu anya ma ma mọnde i welu nke tuzde tinye na mọnde ba ncha abụgo na ị ṅụgo ọgwụ nke gị ife ndị a niile bụ ụmụaka gị chọrọ ka ị dịrị kakwuo maka oge ụfọdụ anyị akpọwa ekwensu na-alalụ ụla ebe ọ nọrọ onwe ya sị na ekwensu alụ obata mana ọ gị nwa etinyerọ ugegbe anya gị n'anya itinye ugegbe anya gị n'anya i wee fụ ụzọ ka a na-ekwu maka ndị isi ka a na-ekwu maka ndị anya ba dị mma mana fa ada etinye ugegbe anya ka o wee nyere anya aka uzele na-enyelu ntị gị aka mana gịnwa ga-enyere onwe gị aka ka ndụ wee dọrọ kakwue ife eji ebutela ụgbọala bụ ka ka ọ ka ọ wee nyere ndị njem aka ka ọ- ka ọ wee dị mfe ife eji etinyere ugegbe anya n'anya bụ ka anya na-ada afụzi ọfụma ka ọ fụ ọfụma ife eji etinyere ife a na-agba na- na ntị bụ ka ọ wee nyere aka ka ị wee nụ ife ụmụaka gị na-ekwu ka- ka ịnụkwa nke mmadụ na-agwa gị maka ọ bụrụ na itinyero nke a na-etinye na ntị maka na ịnụrọ ife a na-ekwu ị ya ama na onu gị na-aratụ aratụ ndị ilo amala izu gị na ụmụaka gị na-agba maka na ị ya anọ na-achịwa akpịrị chee na onye ọzọ na- na- na- anụrọ ife ị na-ekwu ama na ọ gị onwe gị na-anụrọ ife onye ọzọ na-ekwu Ị- ị na-asịzi onye a kwusie ike kwusie ike ebe ị na-asị mmadụ kwusie ike onu gị a na-akpọ ndị ụwa ndị ndị ndị ndị ilo ndị ilo na nwaanyị a na ụmụaka ya akpakwana ọ sị na o wetara ya ego one i wee gwanụ ndị ilo ebe ọ sị anyị weta ego one ọ sị na o zitere western union ọ gịnị riva nke a? i wee gwa ndị agbata obi gị na ụmụaka gị wetara western union ya bụ ndị nke m fụ n'anya anyị anyị eji n'aka anyị wee jee kpọkọbara anyị ndị ilo ịbịa na-asị hewu na amakwọ ndị kụrụ gị aka nyaa ma ọ gị gwara fa na ewetara western union Eh. ya bụ ndị nke m fụ n'anya chineke anyị na-eku anyị ka nwaanyị si eku ụmụaka ya i je gụọ aịzaya aịzaya 49 usoro nke iri na iri nọ na iri iri na ịnọ wee ruo nke iri na isii ọ sịrị na ọ bụrụ na nwa nne na-eku nwa na-enye ya ala na ọ chezọọ nwa ọ na-enye ala na ya ma echezọ anyị mana tata aịzaya isi nke iri nọ na ịbụọ, usoro nke eh, iri na isii wee gwa anyị sị anyị na onye bụnadị ndị kpuru isi na ya ga-enyelu fa aka wee gaa n'ụzọ nke ba na-amaburọrị maka na onye kpuru isi ma ọ bụ onye nọkatazị ọ da-afụzi ọ machago ka aka ka azụ ụnọ ya dị na iru ụnọ ya ọ machago ebe ọ ya azọ ọkpa na ebe ọ ma na-azọ ọkpa mana ọ pụzia na mbala ezi ọ bụ na ọ bụrọzi ebe o- ebe ọ maara ọfụma o nwe ka o esi wee na-azọnye ọkpa o nwe ka o esi na-asụ mkpọrọ ya ịma na ya na ibe na-eje o nwezi onye fụrụ ka ya na ibe na-eje maka ọ nọ- ọ nọkata otu anụwa o jebe n'ọfịa mana ọ bụrụ onye amaka ọfịa o jebe ebe a ji nwayọ esi kpọchilatasị ya sị ya na ọ bụrọ ụzọ a ka ọ ya agaba ya ọ- ọ bụrụ na chi- na ọ bụrụ na mmadụ nere anya wee fụ na mmadụ ibe ya na-abazi n'ọfịa ị sị ya mama na ọ bụrọ ụzọ sowa m oo. gị na ya akpalụ nkata wee duru ebe onye nwe ngozi zuru oke nyewe ngozi zuru oke ọ bụrụ na mmadụ nkịtị ga-emenwu ụdị ife a nezie n'ife chineke kwuru na nya nwa ọ sịrọ na ya- ọ sịrọ na ya ga-ezi mmadụ ọ sị na nya nwa bụ chineke ga-edu onye a ka o ji wee bụrụ- o nwere egwu a na-agụ sị "Ah, chinedu anyị ah, chinelo chinedu anyị ụzọ ndị ndị igbo na-aba ezigbo afa chinedu anyị chinelola anyị ife ọma chinelola anyị ife ọma mana ọ bụ ihe ọ bụ nnọọ mmadụ nkịtị mmadụ nkịtị nwere ike duru onye a dufie nya ụzọ chineke ama ekwe ka ị danye n'aka ndị ajọ mmadụ n'aha jizọs maka na ọ bụrụ ọ bụrụ ajọ mmadụ o nwere ike duru onye a sị ya na ya na-edu nya ụnọ onye isi ama ebe e du ya eje o duru onye a jee ebe a ya-agwọ ọgwụ ego na ebe a ya-egbu mmadụ ọ dịrọ- ọ dịrọ mma chineke aya-ekwe ka ndị nke ya danye n'ụdị ọnọdụ a n'aha jizọs ifugo etu chineke si wee wepụta onwe ya iji wee du ndị isi ọ bụrụ na chineke wepụtara onwe ya iji wee du ndị isi kee maka gị onwe gị bụ mmadụ o nwere ofu nwanyị ofu nwanyị na ofu obodo nwanụ o wee bụrụ na ọ banyere ụdị ọkada anyị na-enwe mana obodo anwa obodo anwa fa na- fa na-ejiwe ụdị ọkada anyị mana nke ba dị iche ọ ya-adị ka keke anyị fa amarọ otu o si wee nọkata moto ụgbọala wee kụrụ kụrụ kụọ nwaanyị mmadụ nọ n'ọ- nọ n'ọkada o wee kụrụ ya ọ kpụrụ kpụrụ kpụrụ wee wee wee banye na na na n'ọ- n'ụzọ ebe ebe ndị mmadụ na-alụ ọrụ ị mago n'obodo obodo amerịka anụnwa na na o nweregasịrị otu gọta va si adịgasị ebe ụzọ mmiri si aga o wee bụ na ọ bụ- o nwere nke a- o nwere nke a na-ekpuchighị ekpuchi mana ụgbọala akụtuo nya bụ nwaanyị ọ kpụrụ kpụ wee danye na nke a na-ekpuchighị ekpuchi ị ya-amazi onunu onunu ebe mmi- mmiri na-abanye a na-ekpuchighị ekpuchi onye maara otu otu ya bụ festival so ndị mmadụ ndị mmadụ wee wee tiwe wee tibe wee bịaba inyere ya aka ndị mmadụ amaghị ya ndị na-amaghị ya na-emelụ nwaanyị mmadụ ebele maka na mgbe ọ ya-eji wee gbadacha n'onunu gọta nwanụ isi ya ya na-akụ n'ebe niile ọkpụ- ọkpụkpụ ya ya na-aghali chineke ụzọ ị na-amarọ chineke na-eweta ọlụ ebube ebe anwa ọ ya ka m ji wee sị na isiokwu tata bụ na na ọlụ ebube ga na-adị n'ụzọ ị na- ịma ma nke ị na-amarọ chineke nna ga na-edu ụmụaka gị n'obodo fa na-amarọ O- nekene ya ụfọdụ ụmụaka anyị bịachara obodo amerịka ọ bụrọ ebe a mụrụ fa mgbe fa na-asị na fa na-eje amerịka ị sị nwa m ebee ka ị na-eje ị sị na onye na ebe onye ya-esiri gị nri nwa gị ana-amụ amụ ọ sịrị na ọ nwere nwanne ya ma enyi ya nwoke ma nke a ma enyi ya nwaanyị ọ- ọ sị ya, o chineke gọzie gị ụfọdụ jegasịrị ebe dị iche iche obodo dị iche iche ebe fa na-amarọ I- ife ị na-ekwu n'abalị a bụ ka ọlụ ebube sobe ụmụaka gị jebe ebe ọbụla ma nke fa ma ma nke fa na-amarọ n'aha jizọs maka na tata bụ ebe ụmụaka gị ma ọ gịnwa na-amarọ chineke nna eduru dunata chineke eduru fa duje ma dunata nekene nwaanyị mmadụ nọ na ife dịka ọ- ọkada be anyị ọ, mana ọ bụrọ ọ bụrọ ọkada be anyị ị manụ ka obodo ndị ọcha na-adị ọ marọ na mbọsị a na onye ṅụrụ mmanya ya-akụrụ fa kụnye n'ụzọ maka ị na-anya ị na-anya nke ndị ndị anya doro na nke ndị anya na-edoghọ mana onye e bu ebu amarọ ebe e bu ya eje o wee bụrụ na ya bụ ya bụ ọgba tum tum ọ nọ na ya a kụrụ ya kụpụ n'ụzọ nyanwa jee daa ada dalụ danye n'ime onunu O- ndị ezinụlọ ya amarọ ebe ọ nọ di ya amakwa ebe ọ nọ mana ọ bụ ndị ọ na-amarọ ndị ọ na-amarọ bụzi ndị na-asị na na na na na amarọ ka e si rapụ onye- na na ama na ọ mmadụ banyere na ọ bụrọ akpa mmadụ danye na ọ mmadụ banye n'ime onunu a fa wee tụwa alo otu e si wee kpọọ ma ma ndị na-akpọ ekwentị ma ndị nke tinyere isi na na ntụnye ndụ fa sị ka fa banye n'ime onunu a maka ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị maalụ ka nya bụ onunu na-adị amago otu ọ dị fa wee maa na of- of- onye ọzọ jere ịbanye ebe a ka ọ- ọ- o nyelụ mmadụ aka na ọ- na ọ kpara akpa fa wee je fa wee jikọ aka ọnụ wee bughaba wee bughaba kọ- kọnkriti dị ebe a wee kpụsa kpụsakwuo ọnụ ya akpụsa ndị mmadụ wee banye ebe ebe a wee kpụrụ nwaanyị mmadụ wee pụta one one one one ya bụ ife kụfọrọ ọkpụ- ọkpụkpụ ya wee buru ya bupụta na akwa ya wee je kpọba ndị ndị ndị ndị ya- ndị ya-ebuje ụlọ ọgwụ gịnị ka m ji akọwa ụka ebe ị na-amarọ chineke nna na-ezinye mmadụ ka ọ bụrụ onye enyemaka ọ bụzi- ọ bụzi aka chineke na ụkwụ chineke buduzi ya aga ị mara onye nke ị na otu a ka m na-asịkwa ndị ndị mmadụ inyelu mmadụ aka chineke ezitekwa ndị ga-enyere gị aka ma ọ nwa gị ma ọ ma onwe ezinụlọ n'aha jizọs maka oge ụfọdụ ọ na-abụ ife na-eme mmadụ ife na-eme mmadụ ụfọdụ ụfọdụ a na-agafe ahịa akwụsị nyere mmadụ aka ị marọ ma ọ bụ onye nke ka a na-enyere aka ị marọ ma ọ bụ onye nke o nwere ofu ofu nwoke nwanụ ee, m- m- ndị ndị ambụlansị na-aga ọ na-egbu pepepepepe nwoke kwụchie ụzọ ọ na-asị ya bughanụ moto na na na na fa na-aga ọ sị ya na na ya na na na ọ ebe ya kwụ ka ya kwụ ọ marọ na ọ nwa ya nwoke ka ka e bu na ambụlansị eje ife omi dị n'ụwa erika dọkịta na onwe ya ya jekwunu na-ayọkwu nwoke ọ marọ na ọ nwa ya ka a na-eje ije mee ijefụ o luzie ka ọ na-eluziri ụlọ ebe ọ paakịchiri ụzọ e luzie a sị ya na ọ kwanụ kịta ka a bịa buru nwa jebe ụlọ ọgwụ o luzie ebe ọ bụrụ ndị ambụlansị ọ kwụchiri ụzọ na dọkịta na-ayọ ya ka a gafee fa ncha ka ọ fụrụ n'ụlọ ọgwụ ike gwụ nwoke mmadụ oge ụfọdụ i- i- ndị mmadụ abụla ọgbata ufie maka na i nyekata mmadụ a nsị na aja i were aka nsị na aja tinye n'ọnụ nke gị chineke nna na-anụrụ ndị nke ya ọgụ n'ụzọ dị iche iche ọ nya ka o ji wee dị mkpa na gị na chineke ga-adị na mma maka na ọ bụrụ na chineke ya adịrọ n'alụ igbu ghị o nwere ife ya-eme ghị lekene oziọma nke luku isi nke iri

Ka ọ na-achọsi ike ịgụnye onwe ya dị ka onye ezi omume, ọ jụrụ Jesu, sị, Onye bụkwanụ onye agbata obi m? Jesu zaghachiri ya, sị, Otu nwoke dị na Jerusalem na-aga Jeriko. Ọ dabara n'aka ndị ohi, ndị gbara ya ọtọ tiwa tiwa ya ihe, o wee hapụ wee hapụ ya ọ dị ndụ ọnwụ ka mma gbalaga emechaa otu onye ụkọchukwu si n'otu ụzọ ahụ na-agafe mgbe ọ hụrụ nwoke ahụ o siri o si n'akụkụ nke ọzọ gafee n'otu aka ahụ mgbe otu onye onye agbụrụ Livaị bịaruru ebe ahụ ọ hụkwara nwoke ahụ o sikwa n'akụkụ nke ọzọ gafee ma otu onye Sameria ka ọ na-aga njem bịaruru ebe ahụ

na mmanụ o kukwasara ya na ịnyịnya ibu ya kpọba kpọba ya kpọba ya n'ụlọ ndị ọbịa wee leta ya anya nke ọma n'echi ya onye sameria onye sameria ọma ahụ nyere onye na-elekọta ụ- ụlọ ndị ọbịa ahụ ego ọlaọcha abụọ sị biko lezie nwoke a anya nke ọma ihe ọbụla i mefuru ekene dịlụ chukwu unu n'anya kịta na-afụ na nwoke samaria anụwa o nwerọ ka o si wee malụ ya bụ nwoke eri adam ji wee pụta onye onye nke onye nke ndị ori kụrụ ive o nwere mgbe o ji wee malụ na mgbe o si jerusalem eje jeriko na ya ga-ezu ndị ekpe- ndị ekperima anyị na-aga n'ụzọ anyị na-amarọ ụfọdụ na-aga n'ụzọ fa chee na fa maalụ mana fa amarọ ife ga-ekwuru fa n'ụzọ anwa fa chee na fa maalụ ọ nya ka m ji wee sị chineke nna n'abalị a ka ọlụ ebube sobe unu ka nzọpụta sobe unu n'ụzọ ọbụla unu na-aga ma nke unu ma ma nke unu na-amarọ n'aha jizọs maka ị ga-eche na ị maara ụzọ ị na-aga na ebe ị na-eje mana ị ma ama ma ị ya agalukwa ma na i yi egalu ọ nya ka o ji wee dị mkpa na ife ọbụla ị na-eme na ị ga-asị chineke nna ya dube ụmụaka gị ya dube ọgọ nwoke ya dube ọgọ nwaanyị ya dube ụmụaka gị ụmụnne gị nwoke ụmụnne gị nwaanyị ụmụaka gị na ụmụ ụmụ gị fa na-eje ụlọ akwụkwọ kpeelụ fa ekpere bie be aka n'isi ya nwa m ị ya eje bata n'aha jizọs ị mara na ị na-enye fa ngọzi na ị ya agụ gụta ife o, na o nwerọ onye ga-edufie ya ụzọ mgbe ị na-ekwunye ya na ntị ọ na-asị amen uche ya adị ya asị ya be a good boy be a good girl tinyechaa ya na ntị o- o- o ya- ife- ya bụ okwu i kwu ya ya adịba n'obi fa wee jee wee bata grandma say i be a good boy be a good girl ọ nya ka unu ji wee nọọlụ fa n'ụlọ na-enye fa ngọzi mgbe ọbụla ha na-eje na-abata maka na ngọzi unu na-enye fa bụ ife ga na-edu fa Ọ- ọ- fa ada ejenu block rosary onye onye onye kwanụ kpọwara fa nya bụ ebe block rosary ife ba mazị bụ egwu egwu na na ka kọmputa ba bụ block rosary ba na-eje ya bụ na ọ bụ unu nwa bụzi akwụkwọ nsọ ba na-agụ maka e wepụchaana akwụkwọ nsọ n'ụlọ akwụkwọ ya bụ na ọ bụ ekpere unu na-ekpere fa na otu unu si were ahaziri fa bụ ife fa ga-amụta wee too bụrụ nwoke nwa ikorobịa nwa agbọghọbịa unu afụ na onye nke Sam- samaritan anụwa onye samaria na ọ marọdị ọ marọ nwoke a chaa chaa mana a gwara ya na ụkọchukwu sikwa ebe a wee gaa ịma na oge mkp- mgbe nke fa na tupu fa eje ịchụ àjà asị na aka fa ya emetụ ọbara na fa ya afụ onye ọbara ọ bụrụ ife iwu fa kwuru ka fa na-eme fa wee gafere mana ọ Jesu kọrọ ya bụ ife wee kpọkwuo ndị ụkọchukwu ava sị na va gafere maka ife na va na-edebe edebe iwu odo- obodo va wee rapụzie inyere mmadụ aka n'ụzọ a ọ ya ka o ji wee bụ na mgbe m bịara obodo a bụ amerịka na o nwere mgbe m fụrụ onye nwa nọ na na na tren na o- tren n'ebe o- o- tren o- tren na ụgbọ oloko ọ wee bụrụ na ọ nwere nwatakịrị a dakpuo n'ike ha ọbara na-agba N- nje n'ime ebere ba sị m fada m ebikwana aka na na- na m bikwa aka na na aka m ya atọ na ya bụ ife na na ndị na akpọgo ndị uwe ojii ha m sị na ya- na ya nụ nwa m na ya nụ nwa m ka ọbara na-ana n'iyi ọkwa ebe m na-eje akwụkwọ mana enyere m ya aka maka asị m ka m ghara ịdị ka ife dị n'akwụkwọ nsọ na onye ụkọchukwu gafere m wee sị ka m nyere aka a sị m enyekwana aka m etinyekwana m aka na na o nwee ka obodo si wee dị m wee ka mụta onye ka si a- a- na- naijiria wee bịa ama mụ nke ekwe na-akụ A- ọ ya ka e ji wee sị na nkụ dị na mba ga-eghelụ mba nri ịmalụ ka obodo si eme ige ntị ọfụma ịmụ anya ịmụ anya ka akwụkwọ nkụ nkụ dị na mba ga-eghelụ mba nri nkụ dị na mba ga-eghelụ mba nri maka na mụnwa bụ papa ebele wee jezie ka ndị emere ebele ebele ọ bụ na a sị na ọ bụrọ otu a ka e si eme ebele nwa mana obi adịrọ m mma m rue n'ụlọ akwụkwọ uche m adịrọ na na-asị nwatakịrị a anwụkwana na ọkwa ife dị n'akwụkwọ nsọ ka m sị ka m mee ka m ma ma enyere nwatakịrị ya aka mana ba sị na akpọgo ndị uwe ojii na ndị uwe ojii ya abịazi nene maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ na mụ nwa papa ebere ji eje metụba aka ka m nyere ya aka kpọje ụlọ ọgwụ aka m ebie ya a- a- arapụzi ife ọzọ kọba ife ọzọ maka ọ bụ aka ahụ ka a ya afụzi n'ahụ ya bụ nwanye ịfụzi ya na ọ ya bụ ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ na-emerọ ife ọbụla na-eje nga n'ife na-enwerọ isi mana elukwa n'ụlọ akwụkwọ jụwa onye nkụzi sị ya kee ife kpata obodo unu ji wee dị otu a na ọ bụrụ na obodo anyị ụkọchukwu eburu onye a tinye na moto kpọjebe ya ụlọ ọgwụ mana obodo na onye onye a onye onye a na-anwụ n'ụzọ ọ bụrụ ka obodo ba si wee kwu na ihe ya emedebere onye a wee kwuo ebe a na-akpọ ndị uwe ojii mmadụ a na-agba tịkatịka ka moto moto kụtụrụ anụ ya bụ ife kụrụ m aghọta mgbe m bịara ọfụ n'ọzi ka ka m na-ewezila anya na onyonyo wee na-anụ ka akụkọ si aga ntị ọka unu dịdị ebe a mgbachasịa tụfu ebe m ji n'ọkpa ya ndị nke m fụ n'anya m- onye ife ji wee bute aka bụ na nwoke anụnwa nyelu onye a aka ọ marọ ya ọ marọ ya mbọsị mbụ mana chineke nna tụnyere we- zipụtara onye ga-enye enye ya ife ọ bụrụ na chineke sị na ị ga-abụ ngwa ọrụ ya ọ ga-eji wee lụọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche o wee bụrụ na nwoke anụwa bịara jee buru ya bụ nwoke tee ya mmanụ ọnya bụ nke ndị oyibo na-akpọ first aid wee techachaa nya mmanụ na ya bụ ọnya emerie wee wee wee wee were bandeji n'ụdị oyibo na-asụ ya wee kedochaa nya ọfụma wee kpọrọ ya jebe n'ụlọ ọgwụ wee ruo ebe ọ bụrọ sọ na o bujere ya ụlọ ọgwụ a gwara anyị sị anyị na ya bụ nwoke kwụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ wee bịakwasị ọ bụrụ na ọ nwere nke ka fọ na ya ka ga-akwụ ọ nya ka m ji ayọ chineke nna sị ya ụzọ abụ n'ụzọ ndị nke gị nọ n'ụzọ chineke nna ya zitekwa ndị mmụọ ọma ga na-aga n'ụdị nke mmadụ ka ba nyelu fa aka mgbe m- na- na mkpa n'aha jizọs unu ama ezu ajọ ife n'ụzọ unu ama ezu ajọ mmadụ unu ama ezu ajọ mmụọ n'aha jizọs ya bụ na na nwoke anụnwa kụziri anyị onye bụ agbata obi gị agbata obi nwere ike ịbụ onye ị fụrụ n'ụzọ nyere aka ọ nya kpata jesu ji wee- wee mgbe a na-ajụ jesu na na ụmụnne gị na-eche ọ sị onye bụ ụmụnne ya onye bụ mama ya na ọ bụ ndị a na-ege okwu chukwu bụ mama ya na papa ya nwanne ya nwoke na nwanne ya nwaanyị iji wee gwa anyị ife dị mkpa n'ụwa anyị pụtara

ma ọ bụ ị nọ n'ọdịda ya ị nọ na ngafe osimiri aka gị nọkwa ebe ahụ na-edu m aka nri gị na-ejidesi m ike ọ bụrụ na m arịọ ọchị ka o kpuchie m ma ọ bụkwanụ ka ihe ghọrọ m abalị ọchịchịrị agaghị agbara gị itiri ọ bụladị na abalị dịrị gị ka ehihie ọ bụ gị ge- ọ bụ gị kere mmụọ m ọ bụkwa gị kpụrụ m n'afọ nne m ana m ekele gị maka ihe omimi ndị a maka ihe ịtụnanya dị n'okike i kere m nakwa ihe ebube dị n'aka ọrụ gị ị maara anyị nke ọma ị makwa otu ọkpụkpụ anyị niile siri dị oge a na-akpụ anyị na nzuzo oge a na-ejikọta anyị ọnụ n'afọ nne anyị i nyochala omume anyị niile i debachara ha niile n'akwụkwọ gị ị maara ụbọchị ole anyị ga-ebi n'ụwa tupu a mụọ anyị chineke o siri ike ịgụta ha ọnụ ịghọta echiche gị onweghị onye nwere ike ịgụta ha ọnụ anyị enweghị ike ịgụta ha dịka anyị enweghị ike ịgụta aja dị n'ala ọnụ ọ bụrụdị na anyị nwere ike ị ga-abụkwa ihe omimi n'ebe anyị nọ chineke ọ bụrụ nnọọ na ị ga-egbuchapụ ndị ajọ omume niile ka ndị niile na-awụfu ọbara si n'ebe ị nọ pụọ ha na-ekwu ọbụla megide aha gị anaghị eji okwu gị akpọrọ ihe onye nwe m ọ bụ na anyị akpọghị ndị niile kpọrọ gị asị asị na-asọkwa ndị na-enupụrụ gị isi oyi

ndị njọ ndị njọ ibe m a- a- eku ekue ume na ọ bụrụ na ọ mara na ọ mara na anyị nọ ọkwa na ebere ebere ya ebuka ebere ya ebuka mana chineke na-emezila anyị ebele anyị ama emerụ mmadụ ibe anyị ebele obi efe anyị azụ ya bụ na ụbọchị nke taa anyị na-ayọ chineke nna ka o mee ka mmụọ ndị mmadụ chegharịa bụ ndị ajọ mmadụ n'aha jizọs maka oge sọl na-eje jerusalem ije jegbu ndị mma- ndị ụka ndị ndị niile bụ ndị na-eje ụka ọ marọ na ọ ya-emechaa bụrụ pọl a m asị ka chineke mekwa ka ụmụaka anyị bụ ndị na- na-akpafu akpafu ka ba chegharịa ka ba- ka chineke were ba merụ ngwa ọrụ n'aha jizọs mgbe mmadụ na mgbe mmadụ na- na- na-achọ ọrụ ọ da-amakwa na chineke nna ga-akpọje ya n'ebe ọ na-amarọ ka ọ bụrụ ebe a ya-anọ wee nye chineke otuto oge ụfọdụ ị na-etisi ebee ka m ma eje chọta ị na-achọ sọsọ ebe ị maalụ ebe ị maalụ ebe ị maalụ chineke nna a na-enye gị ọlụ ebe ị na-amarọ ebe ị na-amarọ ebe ị na-amarọ ife ị ga-emede bụ sị chineke nna ọ bụrụ uche gị ya mee na mụ ga-eje ebe m ga-eje ebe ị kpọrọ m jewe m ga-eje ebe ahụ gị na ezinụlọ gị maka chineke nwe ụwa niile onye nwe ụwa niile ebe ọ bụ na nya kere ụwa niile nyanwa ga-agọzi ebe ọbụla ị ga-aga gị na ezinụlọ gị n'aha jizọs ekpere ime obi onye ọbụla gwa chineke nna otu o si wee dịrị ya otu ọbụla o si wee dịrị gị n'ezinụlọ gwa chineke nna n'abalị tata ka chineke nna kpọnatara gị ụmụaka kpafuru akpafu wee mee ka obi nke gbafuru agbafu ka ọ nọrọ ọ nachiata eji m abụ ọma abụ ọma isi nke iri abụọ na ịtọ wee na-agọzi unu n'abalị a na chineke nna ga-abụ onye nche unu onwe ihe ga-akọ unu onwe ihe ga-akọ n'obi gị onwe ihe ga-akọ n'obi gị ọ bụrụ na ndị oyibo lụrụ ife a na-akpọ gps ọ bụrụ na ndị oyibo lụrụ ife a na-akpọ gps ya bụ i tinye n'ụgbọala o dulu wee na-eje ebe ị na-amabụrọ ife ị ga-emere bụ itinye adreesị ebe a i tinyezie ya ọ gagide gagide gagide o lue ebe ọ sị na i lue n'ebe ị na-aga mazie chineke kere ụwa niile ọ maala ebe afịa dị ọ maala ebe mmiri dị mana ya bụ gps ife aka mere oge ụfọdụ o dugide o dugide o dugide ọ- ọ pụta n'ikpa maọbụ ebe ebe ebe mmiri dị ọ sị gị na i lue i lue n'ebe ị na-eje ị na-eghere anya ị ya afụ ụlọ ọ sị gị na i lue na ị na-achagharị anya o nwere adreesị dị n'ọfịa ị na-asị kedu ebe ya bụ G- gps duru ọ bụrụ ife aka mere mana chineke nna ama edufe gị ụzọ ọ maala ebe ọ ga-eduje gị ọ maala otu o esi wee dunata gị ọ nya ka o ji wee bụrụ na abụ ọma abụ ọma 23 na chineke bụ onye na-azụ m dị ka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ ga-eme ka i mee gịnị ị makpuru Ya- yanwa chineke nna ga-edu ha ọfụma ọ bụ ya bụ chinedu chinedu anyị ana m asị chineke nna ya duwe ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ duwe fa ebe fa na-azụ afịa duwe fa ebe fa na-alụ ọlụ duje fa dunata fa duje fa dunata fa mgbe fa ga-efe n'ụgbọelu ya dube fa mgbe fa ga-ada efeda efeda efeda ya dunalụ fa ụlọ ụkwụ aya akpọ fa ma n'ụzọ fa si aga maka na chineke nna ga-anọnyelụ fa chineke nna ga-anọnyelụ fa n'ụzọ dị iche iche chineke nna ga-anọnyelụ fa chineke nna ga-anọnyelụ fa ezinụlọ unu mgbe unu ga-alalụ ụla chineke ga-anọnyelụ unu ka amala nke chineke nna na-echekwaba unu oge niile ka o tibie ụdọ ndị ilo mgbe unu na-anaba n'abalị unu amarọ ife na-aganụ gburugburu ebe unu nọ na chineke nna ga-enwelu nchekwaba nke obodo Unu amarọ ebe ndị ilo gbakọbara, Chineke ga-etinye ọgba aghara ebe va nọ, maka na gị nwa nọ o nwerọ ife ị maara, mana Chineke na-echere gị echiche onye ọma. Ebe ndị ilo gbakọbara ichere gị echiche ọjọọ ị marọ, mana ọ- ọ- Chineke bụ amama amasị amasị. Ọ maara ebe va gbakọbara, ọ maara ebe a ga-akpọ afa gị. Ebe ọ bụla a kpọrọ afa gị na-adịghị enye Chineke otuto, ọ ga-apịasa ọ ga-apịa va ịtarị apịaba apịaba. chineke nna ebe ọbụla e dere ụmụaka gị imegide fa jesu fụrụ ụmụntakịrị n'anya ga-akụ va akụ va abụ igbo n'isi chineke nna ga-anụrụ unu ọgụ nzuzo dị iche iche ọ ga-anụrụ unu ọgụ nzuzo ọ ga-anụtakwanụ ya ọfụma ị sị ka i je nụrụ ya ị ya agbatanwu mbọ ị ya akụtanwu ọkpọ mana ọkpọ chineke ya akụ ndị ilo gị ya aka nke va ji wee pụta ụwa ya bụ n'ike na ebube nke onye nwe ka m na-asị n'abalị a ga-eweta unu olileanya na ngọzi zuru oke ụzọ mechiri emechi ga-emepe ụmụaka ndị jelu di ga-enweta ezigbo nwa nwoke nwoke nwaanyị nwaanyị ndị nke luo oge ịnụ di ga-anụ ezigbo di ndị luo oge ịnụ nwaanyị ga-anụ ezigbo nwaanyị unu nwa tara afụfụ ga-anọkwa ndụ wee rie ekpe nke ụmụaka na ụmụ ụmụ unu chineke nna asị m gị gọzie ndị ọgọ unu na ndị enyi na ndị ikwu na ibe ndị na-aya ọya ga-enwere onwe fa ndị ego kọrọ n'aka ego ga-abatakwaba ọkọ ya na-akọ ba n'ọbọ aka ba sị na ego na-abịa chineke nna ike na-ebe ka ndị asịwo na ọ bụ onye onye dị ndụ ga-akpata akụ nye fa arụ isi ike na ogologo ndụ afịa afịa nke ebu na lebe aya ele ya ele onye emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ chineke nna asị na ọ- na ife ọbụla bụ ikpe ọbụla dị na- n'ụlọ ikpe chineke nna ị ga-ekpere anyị ọnụ anyị kpetara anyị ya chekwaba ndị ndị ụmụaka gị niile a na-achụgharị ike ga-agwụ ndị ilo ike ga-agwụ ndị asịrị ka ngọzi zuo arụ n'ebe unu nọ Obodo- obodo unu ga-abụ obodo ngọzi ezinụlọ unu ga-abụkwa ezinụlọ nke udo na ikpe nkwụmọtọ ndị ilo ama ejizi unu wee gbabaza chineke nna ga-achụ fa ọkpa elu ana ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma ka amara chineke gọzie unu n'abalị a n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen